were reverse bịa nga kwụsị nga ahụ kwụsị nga ahụ look at ike yicha ike yicha ihe onye dibịa onye dibịa onye dibịa layiri curse on gbara nga akpọga m daddy ihe awa aka ije aka aka ije aka ije awọ nwa mmadụ mma gị na mpa gị dị ndụ

Ọ sị na ọ laikụrụ m that ọ ga-alụ m ọ lụkwa m o.
Gị bụ ha eri otele gị. Ha? Yes sir.
Mma gị ọ makwa sị atapule ahụ gị.
Mma m ma mgbaghakwa na-akpọkwa the boy abịa n'ụlọ anyị o the boy ama mpa m ọ ma my people ama m ụmụnne ya sef nwanne ya nwaanyị m aga na shop ya gbara ya sales girl for free. Okay.
parents gị so na ndị ta- m- wo- mebiri gị at your age of damn you ma mgbe m nọ your age chere m na-akpọ mmadụ chere m na m na-akpọ nwaanyị aga n'ụlọ my father mgbe m nọ your age chere enwere nwaanyị na-achọ m abịa n'ụlọ anyị chineke agba gị a sị gị kwụsị aka n'ọnụ chineke agba gị ọkụ nwa nwa nwa na-azụ azụ bịara nga bịa gwara m sị ị na-akpọ nwoke aga n'ụlọ mpa gị aga n'ụlọ mma gị nwa bingo at even otu a m toro now ị ga-ahụ m akpọrọ nwaanyị m na-ayị ọyị gwara ọ gaa na my family house chineke agba gị ọkụ ọwara ya agba gị a sị gị damn you chineke agba gị ọkụ ọ sị ọ ga-alụ gị ọ ga-alụ gị ọ ga-alụ gị ọ wụ ọ wụ ọ wụ na alụọla ahụ gị before nwoke abịa n'ụlọ mpa gị bịa n'ụlọ mma gị ọ wụ ya bịa kụọ aka n'ụzọ mgbe ahụ ọ na-abịa wee bịa ajụọ ese jụọ kụọ aka n'ụzọ gwa mpa gị ha na aga m alụ gị nwa bingo gbara nga bịa bịa bịa bịa nyighi isi na-akpọ ya aga n'ụlọ unu mma gị ma ya mpa gị ma ya ị wụ nwanne ya nwaanyị ị wụ sales girl nwanne ya nwaanyị onye eriri eri ya mere some of you ji ghọọ ghọọ ofe ka amụghị ụmụ ka nga eyiri akwa ọkụkọ bọhecha eze gị ahụ open that your teeth

Amoni Umago. Ebe na Umago. Amoni Okorobi.
ị na-ahụ ebe ndị gị ya na maka some of you na eme maka na ebe ndị gị ihe gbasara gị na akwụ na-ahụ ya na ị wepụla nwa mbụ ije ya nara fenti
anabeghị fenti mbụ ije anụ ụta ga-aba mamịrị n'ahụ gị
mba abatụbe mamị na ọ mgbe ọbụla eme mgbe mamị ga-ejiji o shi m ike m garụ na bathroom otu a m nyụọ ya there nyụọ ya n'ahụ mecha m sawa
ihe a na-eme ka ọ na-eme ka noise

ọkwa ịma na ihe ọbụla mere nga agaba na soshal midia niile m ga-adị iru
yes
ngwa dowe fon a gị ebili ọtọ gị ele azụ ihe ihu ya echeghakwanụ ka onye mere mba m emere gị mba m
Eh? mba o. Ese mba o. mba. wepụ kamera ahụ wepụ kamera ahụ n'akụkụ windo nke ahụ anwụ na-achabata hia

onye ịma ihe wụ lewe anya front lewe anya gị otu a straight ehe kee ebe isi na-anọnyere m
Abuja ele onye ị nọ na nke ya agbagha bọị
na nke antị m ele onye ị nọ na nke ya agbagha bọị ihe m jụrụ gị na nke antị m na nke antị m

ele ihe ị bịara nga be hype akọla m gị anya n'ime mmụọ hụ dat na ọwụ med ka ị gara mara sọ med ka ị nọ m kọọ gị anya gwa gị sị ele ihe onye ị nọ na nke ya agbaga bọị ị ga-adị open sị m yes ịgbaga bọị ya akwụrụ akwụkwọ bọị ịgbaga ị bịa nga bịa bịa hype ga med ịgbaga ịmakwa na m na- na m kọrọ gị anya n'ime mmụọ mara sọ med ka ị nọ onye imeghe med na nke ya ọ dịkwa aware sị di ya agụmala gị Ọ dị aware ị dị afọ ole 21. ị dị 21 ị dị 21 chọrọ ịga ije di ego ole- gịnị ka ị rụghara onye ị bịara med na nke ya
M kugere ya nwa. ikugere ya nwa
yes otu ikugere ya nwa na that is why some of you listen otu ikugere ya nwa na di ya agụkpọla gị nga ị na-ekughe nwa mma gị na mpa gị ọ dị ndụ
mma m dị ndụ mpa m anwụọla
Chai, mpa gị anwụọna ndo nna ndo onye ịgbagha bọị na nke ya ọ nọ ya mba ọ gara ọrụ ọ gara ọrụ
nwa gịnị ka ị kugere ya
nwa nwoke nwa nwoke werekwa nwa ahụ ka nwanne gị nwoke ọkwa ịna-anụ ihe m na-agwa gị na maka ịbịara na ihe bịara hia wee mee gị intaviu di bịaga ịlụ ọdị ọwụ ya ọwụ ya hmm. ama m onye ị wụ bifọ ahụla m gị bifọ but akọla m gị anya n'ime mmụọ mara sọ bọị ka ị nọ akọla m gị anya ime mmụọ were anya ma ha dum ma ha dum lee gị otu a mara sị ọ boy ka ị nọ mara sị ọ boy ka ị nọ mara kwanụ sị that na lee o nwere ike mee gị interview na ị ga-eme mistake ife na amara aghọrịala gị ga-adịrị ime n'ụlọ ahụ Mba. ị sị mba ele ihe mere na iyi pant iyi pant ugbu a ị bịara nga gwa ya iyi pant n'ime dị ya Eyi m pant. ele ihe mere iyi pant gị sị m iyi pant o iyi pant gịnị
iyi pant G-string ọ wụ pant normal pant ọ ya kuru nwa ahụ kuru nwa ahụ jide lekọta nwa ahụ a sị gị lekọta ka m kpọọ my colleague ka ọ bịa kuru ya unu dị ole eku nwa anyị dị abụọ onye nwa nwekwe nke ọ na-eku mụ nwere nke ọ nke m na-eku unu reghe nwa ereghe ka ọ wele nke aunty gị ọ mụrụ nwa ole
nwa abụọ

nọ na gị n'ihu mana mana skirt gị ọ nọcha mana skirt gị mana akwa gị let me tell you ugbu a na ị bịala for interview kwe m nkwa nwoke kpọọ gị gaa agawa n'ụlọ nwoke gaa meetie nwoke nwoke kpọọ ha na gị na phone gị gwakwa aunty gị ahụ sị lekwe ndị a bụ ndị chọga ile ma ha na-achọ ịlụ gị alụ ọkwa ị mara aunty gị ahụ dị ka nne gị na n'agbanyeghị na ị nọ boy because ihe ọbụla mere gị n'ụlọ ahụ ọ dị ya na isi ọ dị ya n'aka ọkwa ị ma nke ahụ na ọ na-akwụ gị ụgwọ na-enyekwe gị ego does not mean that you are on your own ị nọkwa nke onwe gị take note of that because ị nọ na nke mmadụ iri eri nga ahụ Yes, sir. ana m eme eji gị interview mana ka m mee gị interview ị wụ onye ebe ya A wụ m onye Imo State. ebe n'Imo Mbano. ebe na Isiala Mbano. ewu ebe na Isiala Mbano
Ụmụduru ebe na ụmụ dum
Ụmụduru ebe na Ụmụduru ka i si na Mbano

ee m rụgakwa ọrụ na Owerri ọrụ gịnị ka ị rụwa
Like, na um, m rụga ọrụ clean up before before ya bịazi ọmụgwọ ebe a na nke nwa ya nọ na nke mma ya na Owerri so bịawazi na nke nwa ya ngwa ị bịara ọmụgwọ okay gị na mme ya so bịa ọmụgwọ dị ya Mm, mụ na mme ya so okay gị na mme ya bibu Hmm? yes ahụhụ gị- ahụhụ ga-ebiele from today nna amen thank you ana m eme eji gị interview mana ị gwa m eziokwu ihe ọ bụla gbasara ahụhụ gị na-ebi taa Hmm? ị gbala akwụna mbụ
mba agbatụ
o nwere mgbe ị wepụrụla nwa mbụ
mba
ị ji alike ndị mpa ka ọ wụ ụmụaka Mm, my mate.
eleke ọ my mate ọ bụ Ụmụaka. English ka esi aga here ka ọ wụ igbo eleke sh- come listen ana ana m egwu egwu here ana m egwu egwu here bịa here ga-esu asụsụ igbo eleke ọ my mate eke yitere nwanne ya here eleke ọ my mate ọ wụ English ka esụra ebela ebe osuhuru unu osuhurula unu gị nwakwa gị nwakwa osuhurula gị achọ ịchọsị ịchọ ịnụ ihe m na-ekwu n'ọnụ na ọkwa m kwuo na ha sị m chai ha etiwere m chai ha etiwere m onye ọnụ ọjọọ osuhurule gị gị nwakwa na nne na-enwebe ebe Sorry, I'm sorry ndo ndo onye ka i yiri Cindy Cindy na-agba m isi na TikTok n'otu ihu ya dị nnọọ ka Cindy gaga gym house everyday akpasukwule m iwe o

ka ọkwa gị n'ụka
redeem
ele ọkwa gị ọkwa gị ọkwa gị ọkwa gị gesi m redeem ele ọkwa gị chineke agba gị ọkụ ele ọkwa gị na pozishọn gị na ụlọ ụka okay position
enweghị ihe m wụ na chọọchị ị wụ chọọchị goer okay na famili unu ọ gịnwa wụ ada ka ọ gịnwa wụ ulu
mụwa wụ ada ọ gịnwa wụ ada ego a niile ị na-agbata na mbọ ọ wụ mma gị ka ị na-ewelari ya ka ọ wụ olee ihe ị na-eji eme
m na-ehelp ha

ngwa ọ- that's ha nwere fon ọkwa ya
mba nwefu ka ebe ha na-aga skuul na ọ wụ na imo steeti na vileji Eh?
vileji na vileji na Mbano yes ị kwụọla ụgwọ skuul nke this term
mba kuba

last year ka ọ nwụrụ eyipụla akwa mkpe your father Sir? eyipụla akwa mkpe your father Mma m ya ugbu.
mmadụ nwụchaa a na-eyipụ akwa mkpe gbaa akwa ahụ ọkụ n'Imo State e nwere ihe a na-akpọ iyipụ akwa mkpe eyipụla akwa mkpe your father e liri mpa ele nga e ziri mpa gị Mba, a- a ka na-eme the preparation, a ka na-eme the burial this thing.

blood group gị
eh? o positive
ok now kee ebe ị nọ ugbu ugbu ugbu a kee ebe ị nọ na Abuja na yard ka m kamera ahụ ebe onye gị na ya nọ na room ahụ ọ obere nwa egbe ezikwala nwa ahụ mba achọghị m ịhụ nwa ahụ o nwe nwoke ọzọ gị na o nwe onye gị na ya nọ dị ya Mba, naanị nwa. okay nye m nọmba your mo- your listen nye m nọmba your mother
Ebughị m nọmba ya n'isi o. ele onye i ji nọmba ya nọ na family unu nwanne gị nwoke Ha nọcha na phone m ga-apụta, ebughị m ya n'isi.
lewe n'anya dị a wepụta were biro wepụta ofu onye nọ na family unu nọmba ya na na na na gị nye m Ah, ah.
nọmba mma gị Yes.

Adị m ọ wụ onye? Ọ Bishop na-ekwu. Ha? Bishop Bishop 001 Bishop MC Bishop. Bishop. Bishop Bishop. Bishop nọ na TikTok nọ na social media. ee ewela iwe ị wụ onye Mbano ọ kwa ya
ị wụ onye Mbano ọ kwa ya ok di gị kwanụ di gị kwanụ di gị kwanụ ee

Favour Favour bịara na my live ọ chọrọ ka m mee ya interview ka o nweta di m gaa n'iru mee ya interview ka o nweta di because ihe m na-arụ wụ ime ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke interview ha nweta di ọ mụ ha nweta di ọ mụa wụ MC Bishop ee m na-eme ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke interview ha nweta di mechaa ha interview ha hụ di ha lụọ ọ m gaa n'iru mee ya interview before m aga n'iru mara ihe m na-ajụ gị Mba, o jerube na ọ ka gara skuul. ọ ka ọ ka bara skuul Ọ gara skuul. akwa m emekwela interview okay ele skuulu ya nwa anọwo ofe ee ele aha gị chim chim chimdi akwa ya mee onwe gị unmute mee unmute mee unmute ele aha gị ama m na aha gị wụ chinyere Sam- samuel eh, ụda aha di gị wụ samuel abi Aha, aha di gị wụ samuel now duty mee onwe gị unmute mma gị sị gị emekwala interview na ị ka bara skuulu ele
ọ ma onye kwuge na ọ chidimma ị sị favour favour nke nọ Lagos ọ chidimma chidimma wụ onye na-ekwu nụ mma ee ọ m mee ya intaviu ọ m mee ya chidimma intaviu onye m kwuge okwu ya chidimma

Yes, ma. Okay, ngwa ngwa. Ebe ihu na nke na-alụ. O nwebe nke ọ hụrụna ngwa chere m ga-eme interview. Eh. Elekwanụ otu elekwanụ otu elekwanụ otu ọ nwatakịrị nwaanyị a na ọ Chidimma na-ahụ maka ụmụnne ya ndị ke ntakịrị ahụ. ee ọ ya na-ahụ maka skuul fiz ha m- ọ dada ọ na-ege nwa nwa- nwunye di m okay o le- o lekọtara nwa nwunye di gị ee ihe a wụ ọ gara nụ bọị na chi kwe ndị a na-enweta ego enye gị aka bọị bọị ka ọ gara bụ ya ee na di gị di gị na a na-elibe na akwa a ga- a ga-elili ya na ha ga-enyere gị aka hụkwa na e liri akwa ya

Chidimma gwara m na ọ 20 akwa ihe ị gwara m The last one kwuru. that the work that the work that uh, I'm I'm uh, I'm standing yes to come SS one. ok achọrọ m ka unu natara m nọmba prịnsịpalụ skuul nwa ahụ
Okay. Mm. unu nata the nọmba kwa ihe a my nọmba na gị sendịara m ya kpọọ m na fon na ị wụ mma chidimma Eh? Ma gịnị? Gị kpọọ m na fon, gị kpọọ m na fon. Okay, sir. Eh, gbalịa kpọrọ ụmụazị ahụ ha gaa skuul na a natara m nọmba. Nụ?
Okay. Eh, Okay, m nọkwa- m nata akaụntụ ire gị. asị gị nye m akaụntụ, asị gị tiri m akaụntụ. asị m gị tiri m chọrọ inye gị ego m ga-enye ya nwa gị nwaanyị a nọ bọyị ya nwa maka ọ ga-esi mee ya because for nwatakịrị ihe ụtọ a gara bọyị ọ wụ maka ụmụnne ya ndị ka ọzọ gaa bọyị gị gị nwakwana ele ihe gbasara agwa ụkwụ ịmụ ụmụ 7 mụọ 8 Aghọta ji dapụta ụdị

Don't worry. Ya dịrị gị na mma. Elee ihe ị mean by ezigbo di hold on. Ọwụ ụdị mmadụ gị na-eduba nwatakịrị nwaanyị n'ebe ọ ga-awụ ọ baa echi. Echi ya gbara gbapụta. Na ala ekwuela ezigbote di. What do you understand by ezigbo di? Nwoke ọbụla wụ ezigbo mmadụ. Ihe ị ga-asị Chineke dube ya n'aka onye ga-ahụ ya n'anya wee kwanyere ya ugwu. ndụ adị ọwụ nke wele ekewe enwere nwoke wụ ezigbo mmadụ enwekwara nwoke wụ ezigbo di gị wụ ezigbo mmadụ gị nwa wụ ezigbo mmadụ di gị wụrụ ezigbo mmadụ ihe ị ga na-achọ wụ nwoke ga-enwe e, e, e, conscience wee hụ nwa gị n'anya ya ahụ ya n'anya because ị na-ekwu ezigbo di ezigbo di ya dịka ọ wụ ego ka ituwe onye ga-elekọta ya wee wee- enwere nwoke na-alụ nwaanyị ghara ilekọta nwunye ọ lụrụ ị dị afọ ole Hello? ị dị afọ ole Bọs. ị dị 40 years mụọ ụmụ 7 Ee. wow alright jisike o Okay.

hmm? mụ na mama gị ekwuchala this is the end of me and your mother ị ghọtara anyị ekwuchala amatara m ihe m chọrọ ime send m account number gị na my eh, handle ma m mechaa gị interview na butu gị no ọ sị ọ wụ 30 30 ọkwa ya ya wụ ego ole 60,000 naira right Eh? Eh? m ga-enye gị 70 m ga-enye gị 70,000 no Hmm? so that ka i send ya ha make sure ha kwụrụ the school fees kpọọ your phone number nwoke ọbụla ga-ahụ this girl ọ ga-aga meet this girl ka o megbuo ya biko ana m arịọ gị ị mara na ị dị interested in this lady hapụ aka hapụ aka ụma ụma nwatakịrị a nọ n'ahụhụ with um, hap- ọkwa ị hụrụ otu mama ya shi dịrị happy dịrị happy nọkwa na-achị na-achị a young lady lụrụ di di ya nwụọna you know Mumu Seven biko eji m Chineke yọ every man nọ here wụ nwa afọ Igbo kụpụrụ this girl if you know you are not serious and you are not ready nwatakịrị a na-agba mbọ ọ na-ata afụfụ and the thing ị hụrụ ya na nwere ike gị na ya ile enwe one kind body odor gị filo na body odor normal asọ no o nwere ike wụ due to oke ozi oke ndọlị ndọlị ma nwaanyị ọbụla na-eme ndọlị ndọlị na-enwekwe ụmụ nkanka all those things yeah so my dear were ụmụazị ahụ i kuge ka your own brothers and sisters okay hmm? were ha ka nwanne gị m sị gị, your breakthrough starts today and I'm not joking about it your breakthrough starts today ama m onye ị wụ ama m na ị gara boy but I said it to you eh? kpọọ your phone number kpọọ your account number then account number gị ahụ ị na-akpọ ya now mụnwa personally listen ya wụ na akaụntụ gị aga ebuli ego don't call it ị mara na ị nwere akaụntụ na aga ebuli 500,000 or 700,000 don't call your account number your breakthrough starts today and ego you will receive save it and use it wisely o nwere onye ọ ga-awụ ya sị, m were akaụntụ m putuo ana m eme ya otu a m sị gị your breakthrough starts today ịntanetị a wụ ebe mmehe ụzọ gị bidoro eh? and that is the simple truth so don't underestimate this time and this opportunity ama m onye ị wụ and after today enwere ike aga m ama gị aga m akpọ gị na fon ihe m chọziri wụ testimony thank you so much ndị Igbo that is all enyemaka wee nyere mmadụ onye ahụ gara onwe ya m agara onwe m that is how I do my own okay so ị na-akpọ akaụntụ gị buru n'obi akaụntụ gị rudekwa active ibu ego maka m sị gị your breakthrough today m mechaa gị this interview after today you might not see me again not remember you I might not know you again ihe m ga-ejizi mata gị wụ ma ị bịa sị m ị nwere testimony m sị gị go ahead kpọọ your phone number first okay kpọọ your account number
80 akaụntụ gị ọ ga-ebuli akaụntụ gị ọ ga-ebuli yes ego nọ there ma Yes, ego sir. ga-abata there oya kpọọ kpọọ 80 Hmm?

Okay, Godwin. Chere. Godwin. na-ege m ntị
akpọga m na fon then ebe ị ma na ihe a nọmba ị na-eji ewe ego ka anyị ji kpọwa nọmba a na-ege m ntị now listen Gbo- listen this is my moderator now moderator man now gbaa account number gị ka o sendịra gị that money now now m chọrọ ka e sendịra gị ya now now now
Okay. Eight zero Okay. eight seven Yeah.
nine five nine five Nine double nine five. five

Godwin mee ya ugbu ugbu ọ nọ na my box now na-ege m ntị Chidimma Okay, onye isi. listen to me Chidimma listen to me pay attention pay Yes, sir. attention mpa gị anọzi ya nwoke ọbụla na-akpọ gị sị gị bọheere ike na WhatsApp don't try it nwoke ọbụla dị serious na ọ chọrọ ịlụ gị ị na-anụ ihe m na-agwa gị na Yes, sir.
Nnọọ. make sure na ị gwara mma gị make sure na ị gwara ị gwara ya or gwa that your aunty nwunye gị ahụ nọ dị ya don't ever mmadụ asị gị bịa visitie ya na gị bịa visitie ya ka ị gbara ga visitie ya don't try it ọkwa ị na-anụ ihe m na-agwa gị na Yes. achọghị m ịma ego ole ị nwetara achọghị m ịma ndị nyere gị ego mụ emela ihe m kwesịrị imere gị na banye kwụọ school fees ụmụnne gị abụọ ahụ ọkwa ị nụrụ ihe m kwuru now ụnụ hapụnụ this girl ụnụ hapụnụ this girl ụnụ hapụnụ this girl achọrọ m ego ahụ bata gị gwa m na ego ahụ abatara 70,000 all from me onye ndị agha mmiri ịta aka school fees ụmụnne gị abụọ that's all e nwezie any other thing you receive from people Yes. ị mara ka ị si eme ya Ha? were ya lekọta one or two things. ekwekwala Yes, sir. maka ego ọbụla ị ga-ahụ gị hapụ ihe ị na-eme bụ this nọrọ ebe ahụ ị nọ nyere ndị- nwaanyị ahụ aka otu ahụ mma gị ji mara na ị nọ ebe ahụ mma gị ka dị very young okay eh? Eh? mma gị nwere aka nwee ụkwụ Yes, ọ sir. dị- ọ ka dị very young Yes, sir. Eh? all right so